Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. UTM ikuzipanikizabe mu mgwirizano wa Tonse pamene zizindikiro zonse zili poyera kuti mgwirizano wa Tonse unagawanikana ndipo chipani cha Malawi Congress Party MCP chikupanga zinthu ngati chinapambana chokha masankho a mchaka cha 2020 chipani cha UTM chayankhula kuti pachitika zokambirana zingapo zomwe zikusonyeza mgwirizano wawo ndi chipani cha mcp upitirirabe ndi kutinso ukhale ndi mphamvu ngati kale kusiya kuwapasa ntchito a saulos chilima ngati wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino akuluakulu ena a chipani cha mcp kulengeza kuti a Chakwera adzaimira ngati mtsogoleri pa masankho a mchaka cha 2025 ndi kuwanyoza a Chilima ndi akazi awo kudzera m'masamba a mchezo sikuwasuntha akuluakulu a utm ndipo pakadali pano ali ndi chikhulupiriro kunena kuti mgwirizanowu ulipobe mneneri wa chipani a frank mwenefumbo anayankhula posachedwapa kunena kuti chipani chawo cha utm pamodzi ndi chipani cha mcp akhala akuchita mikumano yawo yomwe yachitika kokwana katatu kuyambira mwezi wa june ndipo ku mikumano yawoko akhala akugwirizana kunena kuti apange zoti mgwirizano wawo usakanike kuti mwina Amalawi apindule ndi mgwirizanowu. Izi zikudza pamene pakatipa pachitika zinthu zomwe zakhala zikuonetsa kuti chipani cha mcp chikudzitenga kuti basi iwowa ndi omwe anapambana m'masankho achibwereza aja ndi kumachita zinthu zopeputsa ndi kunyozetsa chipani cha utm chomwe chinawathandizira kwambiri kuti apambane pa masankho aja. M'mbuyomu amati a Lazarus Chakwera akamayenda kumachita misonkhano yawo ya boma, makaka zipani zonse zisanu ndi zinayi 9 za mu mgwirizanowu zimakhala zikuonetsedwa mu nsalu zomwe zimaikidwa pamalo a misonkhanoyo komanso Adzimayi ovala makaka a chipani cha utm amakhala akuvina limodzi ndi azimayi a mcp koma pakadali pano ngakhale nsalu ya chipani cha utm siyikumaoneka ku misonkhano yonse yomwe ikuchitika mdziko muno ndipo yomwe ikumaoneka ndi ya chipani cha mcp yokha kuyambira miyezi ya april ndi meyi mchaka chino akuluakulu angapo a chipani cha mcp akhala akuyankhula nkunena kuti a Chakwera ndi omwe adzaimire chipanichi pa masankho omwe akudza a mchaka cha 2025. Anthuwa ndi monga spika wa nyumba ya malamulo a Catherine Gotani Hara, phungu wina a Vinton Kunsaila komanso mtsogoleri wa chipanichi mchigawo cha kumpoto A Harry Mkandawire, izizi zakhala zikudabwitsa anthu kunena kuti kodi m'malo mopeza njira zothetsera mavuto omwe Amalawi ambiri ngati dziko tikukumana nawo, ndi chifukwa chani chipanichi chikukhala ndi maganizo a masankho? Enanso akhala akumadabwa kunena kuti kodi mesa kunamveka mphekesera zakuti malingana ndi mgwirizano wawo a Saulos Chilima ndi omwe akuyenera adzaimire mgwirizano wa tonse mwezi wa juni asaulos chilima anayankhula ku mtundu wa amalawi pa msonkhano wa atolankhani womwe anachititsa kulikulu la chipani chawo mu mzinda wa lilongwe mukuyankhula kwawo asaulos chilima anali odabwa ndi kusintha komanso kutaya malonjezano kwa achakwera ndi chipani chawo cha mcp ponena kuti anali atakambirana kale m'mbuyomo pomwe ankasayinirana mgwirizano wawo kuti a Chilima ndi omwe akuyenera kudzayimira mgwirizanowu pa masankho a mchaka cha 2025 ndipo a president a Lazarus Chakwera akuyenera kudzakhala wachiwiri wawo izizi zitatuluka zinakwiyitsa chipani cha mcp chomwe madzulo ake a tsikuli chinapangitsa msonkhano wa atolankhani ku maofesi ake msonkhanowo womwe unatsogoleredwa ndi a eisenhower mkaka womwe ndi mlembi wamkulu wa chipani cha mcp anati sakudziwa chilichonse pa izi Ndipo chipani chawo sichinasaine mgwirizano uliwonse wonena kuti a Saulos Chilima ndi omwe adzaimire ngati mtsogoleri wa mgwirizano wa Tonse. Ngakhale zonsezi zili chonchi, a Frank Mwenifumbo akuti zipani ziwirizi zakhala zikukumana ndipo kulekana kwawo pa nkhaniyi kwatha tsopano. Iwo anati kukumana kwawo kwabala zipatso zabwino ndipo ngati zipani ziwiri zikuluzikulu mu mgwirizano wa Tonse akhala ndi msonkhano wa atolankhani posachedwapa komwe akalongosole zomwe agwirizana ndipo tsiku lake alilengeza posachedwa. Kulekana kwa zipani ziwirizi kunawonekera pamene nthambi ya Anti-Corruption Bureau ACB inatulutsa lipoti lomwe linatchula kuti a Saulos Chilima akukhudzidwa ndi katangale yemwe a Zuneth Sattar akuganizidwa kuti akhala akubera dziko lino ndalama za nkhaninkhani kudzera popereka ziphuphu kwa adindo ndi cholinga chakuti adzipatsidwa ma contract ambiri ku maunduna ndi nthambi za boma mdziko muno mwezi wa julayi mchaka chomwe chino zipani zonse za mu mgwirizano wa tonse zinayitanitsa msonkhano w zizizi potsatira kusagwirizana kwa a saulos chilima ndi a president lazarus chakwera kamba ka lipoti la acb chinthu chomwe chinatuluka ku mkumanowo ndi chakuti zipani zonse zagwirizana kuti apitirize mgwirizano wawo kuti athandize amalawi kukwaniritsa malonjezano awo a nthawi ya misonkhano yokopa anthu. Komatu kunamvekanso mphekesera zina zakuti kumenekuku atsogoleri ena anali okwiya ndi momwe chipani cha mcp chikupangira zinthu zake panopa pomachita zinthu zonyoza zipani zina za mu mgwirizano wawo wa Tonse. koma mneneri wa mgwirizanowo a Kamuzu Chibambo womwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha petra chomwe ndi chimodzi mwa zipani za mu mgwirizano wa tonse anachititsa msonkhano wa atolankhani m'mwezi wa septemba mu chaka cha 2022 mu mzinda wa blantyre komwe anayankhula kuti ndi wokhumudwa ndi momwe boma la tonse likuyendetsera zinthu zake iwo anayankhulako zinthu monga kusowa kwa mafuta ndalama zakunja kuwonongeka kwa chuma mdziko muno komanso kusowa kwa utsogoleri pa nkhondo yolimbana ndi katangale komanso ziphuphu mdziko muno poyankhulapo pa nkhaniyi a ernest thindwa omwe ndi katswiri pa nkhani za ndale mdziko muno anatinso tsogolo la mgwirizanowo Siukutengera zomwe zikuchitika panopa mu mgwizano wa zipanizi, mkuluyu anati anthu akuyenera kudziwa kuti chipani chilichonse khumbo lake ndi kupambana mmasankho ndipo chomwe chingawakhazike pamodzi ndi khumbo lofuna kupambana mmasankho akubwerawa. Ngati chimodzi mwa zipanizi cha utm kapena mcp ali ndi chikhulupiriro chakuti adzapambana masankho akadzayima paokha, ndiye kuti mgwirizanowu uli pa chiopsezo ndipo utha kutha nthawi iliyonse koma ngati chipani chilichonse chikudziwa kuti sichingapambane masankhowo pachokha mgwirizanowu ukhalapobe izizi anayankhula ndi a Thindwa komatu mukuyankhula kwawoko a Thindwa akuyiwala kuti akuluakulu angapo a chipani cha mcp kuphatikizapo spika wa nyumba ya malamulo anayankhula m'mbuyomu modzitama kunena kuti Aliyense afune asafune, masankho a mchaka cha 2025 a President a Chakwera ndi omwe akuyimira mchipani cha mcp ngati mtsogoleri, zomwe ndi zosemphana ndi mgwirizano wawo womwe iwowa anasayinirana ndi a Saulos Chilima wopanga Tonse Alliance. A President a Chakwera ndi a Saulos Chilima anakomana m'mwezi wa Julayi mchaka chino komwe anagwirizana kuti akuyenera kuleka kusiyana kwa zipani zawo pambali ndi kuchilimika ndi ntchito yothandiza amalawi powatulutsa muzipsinjo zomwe akukumana nazo panopa kodi pamenepa akupusitsa nzake ndani chipani cha mcp chinapita pagulu nkunena kuti sakudziwa mgwirizano uliwonse womwe anasayinirana ndi chipani cha utm kuti a saulos chilima ndi omwe azasogolere mgwirizano wawo ngati mtsogoleri pa masankho a mchaka cha 2025. Ku chipani komweko akuluakulu ena akuyankhula zomwe zikusonyeza kuti chipanicho chidzayima pachokha posadalira mgwirizano wa Tonse. Kwinaku mtsogoleri wa utm a Saulos Chilima anasiya kupatsidwa ntchito koma mbali ya utm akuti chilichonse mu mgwirizano wawo chili bwinobwino. Kodi pamenepa akupusitsa nzake ndi ndani?